an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an b'a fɔ aw ɲɛna laadalako la dɔgɔkun kɔnɔ aw balimamuso aw denmuso aw kɔrɔmuso o ye jɔn ye ayida jɛma jalo an ka plateau bɛ sigi an ka aritisi saba fɛ yen nɔ i n'a fɔ an ka jeli saba fana fɛ yen nɔ bi an sera an ka aritisi denmisɛnnin dɔ ma seko ani dɔnko kɛnɛ kan mɔgɔ t'ale ko fɔ mɔgɔ ye ale de tɔgɔ ye jɔn ye alu sangare numéro deux nka aa ne kanubaw mɛn da ye mɛn tigila ye ne bɛna ɲininkali kuru sɛmɛ alu sangare yɛrɛ la mais nin wagati in kɔnɔ aw minnu bɛ k'an lajɛ a ye tɛmɛ ni lajɛli ye an ka aritisi denmisɛnnin min b'an bolo bi seko ani dɔnko kɛnɛ kan a pilasi ka bon mali kɔnɔ mali kɔ kan aw minnu fana bɛ segin k'an lajɛ ayiwa aw fana ka tɛmɛ ni lajɛli ye dɛ bi ta in ti kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ ne balimakɛ i ni tile nba a ni tile kɔri basi t'i la alhamdulilayi basi foyi tɛ n na ayiwa an kɔni b'i dɔn alu sangare numéro deux mais mɛn da ye mɛn tigila ye a ka di n ye nin wagati in na i tɔgɔ ni jamu ani i bɔyɔrɔ i k'o fɔ kanubagaw ye nin wagati mali kɔnɔ mali kɔ kan alu sangare numéro deux i b'a la ka suivre alhamdulilayi rabbil alamina ne tɔgɔ ye ko alu sangare baden U b'a fɔ ne de ma ko baden dɔw ko ko kayisanga alu ka bɔ zani jabate la ka bɔ dawuda sangare la ka bɔ alu fane la bɛ se k'a fɔ aritisi cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba bɛɛ wolola ni alu sangare la ɔ an y'a si dɔw ye an taw ye tiɲɛ ye ɔ mali kɔnɔ alu sangare ye fila ye numéro un numéro deux u b'a fɔ ne ma ko alu sangare baden o daminɛ ta kan dɔw yɛrɛ ko ko kayisanga alu awɔ ne bolo o la awɔ ok ne yɛrɛ balimakɛ o faamuyara kayisanga alu baden nin bɛɛ lajɛlen ne balimakɛ yɛrɛ tɔgɔ ye bi ta in ti kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ inshallah ne b'o de fɔ aw ɲɛna aw ka se ka nin émission in lajɛ o tɛ ɲɛ sɔrɔ fo aw ka abonné anw ka page kan a ye don anw ka facebook kɔnɔ a ye taa anw ka tiktok kan ayiwa a ye don anw ka page bɛɛ lajɛlen kɔnɔ anw ka youtube b'o ko fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna ma alu sangare baden numéro deux kayisanga alu a ka nin émission dumanba ye aw bɛna na faamuyali caman caman sɔrɔ bi alu ka musique taabolo la inshallah donc alu an bɛ segin an kɔ ka na i bɔra ka kuma fa yanfan ani ba yanfan ayiwa donc mais alu aw ka dugu ye yɔrɔ jumɛn ye alhamdulillah anw ye ganadugukaw ye awɔ n'i tɛmɛna buguni na ka tɛmɛ kumantu la i bɛ se ɲɛna bon anw ye ɲɛnakaw ye ka bɔ ganadugu awɔ an ye ganaw ye ganadugu fulaw ye anw ye awɔ
ok o faamuyara alu sangare baden kayisanga alu o faamuyara kojugu mais n b'a fɛ k'a dɔn mun ye kayisanga da alu baden tɔgɔ kan Alihamdulila parce que anw bɛ case sanga kɛ don min na bɛɛ tun bɛ taa n'i ka surnom de bon comme ganakan na baden kɔrɔ ko n fa den baba den o ganaw b'a fɔ ko baden o directement ne y'o ta k'o kɛ surnom ye alu sangare baden voilà a kɛra ten
ok alu sangare baden o faamuyara mais ne bɛ fɛ k'a dɔn alu Mɛ da ye mɛ tigila ye mɔgɔ min kɔni bɔra dɔnkilidalaw la zani jabate an b'a fɔ ala ka bada dalen nɔgɔya ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ye ani artiste bɛɛ lajɛlen ye donc mɔgɔ t'o tigi ɲininka dɔnkilida ko kɔnɔna na mais alu ne bɛ fɛ k'a dɔn album bɛ alu bolo wa ou bien soit single de b'a bolo soit jatigi fasaw de bɛ alu sangare numéro deux case sanga alu baden bolo bon alihamdulila album kelen kɛ en deux mille cinq o filila fiɲɛ fɛ o kɛra ɔ ani single dɔw yɛrɛ fana dilannen bɛ n bolo wa hali sisan n bɛ studio la n bɛ album kura kɛra tuguni mais ni ala sɔnna a tɛna mɛɛn o fana bɛna cari ni ala ka jɛn ye ok o faamuyara zani jabate ka alu artiste bɛɛ lajɛlen ka alu alu ni wagati in kɔnɔna na a ka di n ye i k'i kanubagaw i lajɛbagaw mɔgɔ mɔgɔ bɛ bariya media ka plateau des artistes suivre dɔgɔkun kɔnɔ anw bɛ se an ka artistes ma i n'a fɔ anw bɛ se an ka jeliw ma cogo min mais bi zani jabate den de bɛ anw bolo ayiwa artiste kɔrɔba bɛɛ den b'an bolo artiste fitinin bɛɛ fana aw kɔrɔ n'aw dɔgɔ b'an bolo alu sangare i kanubagaw hakili lajigin zani jabate la sisan ɛɛ zani jabate mɔgɔ caman bɛ san denmisɛnninw t'u dɔn mais maakɔrɔ b'u dɔn mais pour que ka mɔgɔ hakili jigin u la u ka dɔnkili dɔ bɛ yen jabate zani ni cɛ tɔw tɛ kelen ye manu e ni cɛ tɔw tɛ kelen ye juru fɔ

n'i y'o fɔ dɔrɔn mɔgɔ b'o dɔn ok a ye tɛgɛrɛnin fɔ ne ka artiste kunna nin diyara kojugu an bɛ foli belebele lase i ma i faw ma se yɔrɔ min an bɛ ala deli alu sangare e ka tɛmɛ yen kan mais alu ne bɛ fɛ k'a dɔn don premier min yanni ka taa se case sanga ma alu donna studio la siɲɛ premier premier min na i donko fɔlɔ studio la i ye morceau min da est ce que alu hakili b'a la Ne hakili b'a la e hakili b'a la donc a ka di i ka kanubagaw hakili ne donna ni morceau min ye a ye n tɛgɛnin filɛ fɛn tɛ n bolo ni a ye n tɛgɛnin filɛ fɛn tɛ n bolo a diyara la jugulalenba mali diya n ye namaratɔw la ni baarakɛlaw ye ni wolo falen fili fasobaara ye ma tɔgɔ duman sɔrɔ ne tɔgɔya jugu tɛ kana wolobalu fili faso baara kosɔn ma tɔgɔ duman sɔrɔ ne tɔgɔ ya jugu tɛ a jalala jugulalenba mali diya n ye namaratɔw la ni baarakɛlaw ye i bolo kɔrɔta ko fasodenw ye k'i bɛ jamana jɔ ni miiriya ɲuman ye ka n'i bolo kɔrɔta fasodenw ye k'i bɛ jamana jɔ ni hɔrɔnyaba ye A jalala jugulalen ma mali diya n ye namaratɔ la ni sabaliba ye o fana diyara kojugu ni n ma fili n ma ɲinɛ i ka dɔnkili ye dɔnkili kɔrɔma don ni mɔgɔ min y'a miiri dɔrɔn i b'i yɛrɛ sigilen dɔnkili kɔnɔ donc an b'i fɔ k'i barika da o la Mais alu i faw tun ye dɔnkilidalaw ni fɔlikɛlabaw ye mais alu ma tɛmɛ artiste si ka sira fɛ mali kɔnɔna na n'a faw yɛrɛ tɛ aa n ye sira caman kɛ parce que n ye rail band kɛ ka badema national kɛ ka baniko jazz kɛ ka sɔrɔ ka na laban n faw bolo sisan o kɛra groupe naaninan ye n ye nin bɛɛ kɛ rail band na n bɛ bamananw de da yen badema national olu ka bamananwdala fana tun ye baniko jazz n'olu ye biennale 2003 kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ sa ka na badema national k'o fana kɛ ka sɔrɔ ka na djata band na sa n'o yɛrɛ faw ye n cɛra ten
ok alu an b'i fo k'i barika da o yɔrɔ la halisa ne bɛ welekan min di artiste denmisɛnninw ma a ye courage ta a ka se a ɲɛmɔgɔw ma a bɔra sisan ka alu sangare baden ka sanga alu lamɛn yanni a ka s'a faw ma n'i tun y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye i bɔra k'a sɔrɔ fa dɔw bɛ gitari fɔ ayiwa dɔw yɛrɛ fana bɛ dɔnkili da i tɛ boli k'i bɛ taga yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛ taa ɲɛɲini mais alu y'o bɛɛ to yen k'a ɲɛɲini ka tila tuguni ka na faw ka dɔnniya ta ka fara a yɛrɛ ta kan ne ka invité o de ye alu sangare numéro 2 kansanga alu baden ganadugukaw ka den mandi alu halisa e ni ni ayida jɛma an bɛ ɲɔgɔn fɛ yalima musique ye alu labɔ wa ou bien musique ma alu labɔ

ɔ ka autriche kɛ bon n nalen kɔ o kɔfɛ tuguni 2019 kelen na tuguni ka taa valencia barcelone ani murcia ɔ n ye nin bɛɛ kɛ bon ala n kan ka voyager mais coronavirus nana don a caman kɔnɔna na y'a ye bon musique de nin se ma musique kɔni awɔ ok alu sangare o diyara n ye kojugu mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka bɔ ni alu ye mali da fɛ an bɛ aw fo dan tɛ foli min na an bɛ se ka min fɔ alu ye dɔrɔn halisa i cɛ siri i ka baara kɔnɔna na ka se e k'a fɔ alu ye tuguni halisa i cɛ siri ne b'o de fɔ aw ɲɛna su ani tile kanubagaw aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ a y'aw abonner anw ka page sanfɛ n'a y'a abonner anw ka page sanfɛ aw ka artiste seko ni dɔnko n b'a dɔn ɲɛnafin bɛ bɔ mɔgɔ caman na o sababu ye jɔn ye badenya musique plateauba ye o de ye Badenya Media ka plateau des artistes ye ale bɛ sigi jɔn ka yamaruya kɔnɔ aw ka fulakɛ Amidu Jakite ayiwa ale de ka baara nɔ ye nin ye su ani tile k'an ka Mali artistes seko ani dɔnko tigiw ka aw jukɔrɔma tintin su ani tile Alu Sangare halisa i ni balimamuso de bɛ ɲɔgɔn fɛ yalima art kɔnɔna na e ni artiste ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ b'aw cɛ wa artiste dɔ bɛ Alu Sangare ni min man di wa ou bien Alu yɛrɛ ni a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka di de alhamdulillah mali yɛrɛ kɔnɔ a tɛ artisi sɔrɔ bamakɔ min b'a f'i ye ko i ne bɛ kɛlɛ la o ma deli ka kɛ i to bɛ to yen n'i ko alu sangare ba de ye sabu e ye ko wala ko mɔgɔ nugu problème t'a fɛ hali n'i taa artisi ɲɔgɔn dɔw ma ko alu sangare ba de den bila ka na b'a fɔ e alu a bɛ yan kɔnɔ basi t'a la wala n ka mɔgɔ ɲɛnama don ni artisi tɛ yen min ne delila ka kɛlɛ an ma kɛlɛ ban an tɛna kɛlɛ fɛnɛ ne ni artisi bɛɛ ka di mali kɔnɔ fara mali kɔkan artisi fɛn bɛ bɛ dɔn n'a bɛɛ ka di bɔ foyi tɛ n'a si cɛ oke o diyara an ye kojugu alu an b'a fɔ denmisɛnninw ka an ka alu suivi ni ala sɔnna ma mɔgɔ ni baarakɛɲɔgɔn ni bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de ɲɔgɔnna tɛ o de fana ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ alu ne bɛ fɛ ka e ɲininka i ye denmisɛnnin ye mɛ dɔw fana ka mɔgɔkɔrɔba e ye bi fɔlɔ misiki tagabolo ani bi misiki tagabolo diferansi jumɛn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ah, sa i da sera o kumaba de ma mhm. fɔlɔ misiki mhm. ani sa misiki mhm. cɛ ka jan ko jigijala ni baji kelen tɛ kelen tɛ
cogo di mun de y'u bɔ ɲɔgɔn na parce que fɔlɔ fɔlɔ an faw tun bɛ misiki kɛ wagati min na mhm. o y'a sɔrɔ olu tun bɛ misiki kɛ tɔgɔ de kama ani kanu mhm. nka bi an b'a kɛ ko fɛn bɛ sɔrɔ a la mhm. an bɛ don a la a ɲana a ma ɲa sa o an b'a kɛ dɔ ka sɔrɔ dɔrɔn a banna halisa n'i y'a jate minɛ an ka fɔlɔ fɔlɔ misiki kɔrɔbaw n'a dɔw zuwera an ka maakɔrɔw fo u sigilen b'u kun firifiri o dɔnkili kɔrɔbaw b'an fɛ yan wa a tɛ nege bɔ fɛnɛ Super Biton b'o la Djata Band b'o la Rail Band b'o la walayi anw salen kɔfɛ an denw mana na u b'a lamɛn parce que u ye baara de kɛ i ye fɛn fɛn kɛ ni kanu ye o ti ban mɛ n'i y'a kɛ n ka dɔ sɔrɔ ɔ ni dɔ sɔrɔla a bɛ ban dɛ bon sisan fɔlɔfɔlɔ misigi olu artisi tun t'u yɛrɛ bonya ɲɔgɔn ma ne mago bɛ dɔnkili la e bolo ne kana tɔgɔ b'e la a bɛ na dɛ mɛ ne bɛ wuli ka t'e fɛ yen ko karisa i ka dɔnkili ka di ne ye trop ne b'a fɛ i ka n kalan n b'a fɛ k'a da i b'a fɔ aa ne balimakɛ nin diyara n ye i b'a di yan n b'a da wa a bɛ diya fɛnɛ mɛ bi ni min ye dɔnni kelen tɛgɛrɛ fɔ o de ko o mɔli filama lo k'ale baara ɲuman kɛ a tɛ artisi kɔrɔba bonya ale t'a dɔn ko min y'a ɲɛmɔgɔ ye parce que ko bi ko tɛgɛrɛ bɛ fɔ ale kun Se ni mɔgɔ ye fɛn fila kɛ kelen ye dawula ni sanga tɛ kelen ye sanga ye waati mais dawula i n'o bɛ sa n fa Abdulaye Jabate b'a la kanufɛn ka ca ko dawula bɛ yen tɔgɔ bɛ yen tɔgɔ ye waati mais dawula i n'o bɛ sa bon misiki ye ɲininfɛn de ye e mais sisan misiki filɛ artiste anw denmisɛnninw génération anw ye misiki tiɲɛ ka na n'an yɛrɛ ka fɛn mɔgɔ wɛrɛw fɛn wɛrɛw ye minnu t'an ta ye sinon la culture malienne est très riche an bɛ ko e tan ninnu hali sini an b'u lamɛn tata banbo ala ka hinɛ u la hali sini an b'u lamɛn yan u ka misiki fɛn bɛ an n'a bɔra fɔ e cɛ nin diyara sa nka an ka génération san ma a mɛnnenba ye san kelen

a b'a fɔ min na ko ni Mamadu Gitari mana sa a ka n su don sikaso tata da la n'i y'a da diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maakɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ bɛ wuli ka dɔn kɛ parce que musique minnu don a arrangéra ka ɲa Rail Band ka sunjata fasa n'a jouera diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ nisɔndiya mais anw t'olu de min kɛ ka nin dilan c'est des années u ma haraba haraba u y'a dilan ni kanu ni tɔgɔ kama u y'a sɔrɔ a ɲana bi bi an ma sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ lamɛn dɔrɔn ka taa don studio la k'o kɛ dɔrɔn k'o boloba tɛgɛrɛ ka f'i kun dɔrɔn ko misiki o tɛ misiki tiɲɛ la misiki tɛ u cɛ ka jan ko jigida ni baji anw san misikikɛlaw anw tɛ ka misiki kɛ tɔgɔ kama an tɛ ka kɛ kanu kama a bɛ ka kɛ fɛn de kama mais a yɛlɛmana dɛ u cɛ ka jan hali kelen tɛ An ka lajɛ an ka segin kɔ dɔɔnin an ka segin an ka mɔgɔ kɔrɔw ma minnu bɛ balo san'u ka taa an ka gɛrɛ u la yasa an bɛ se ka sira sɔrɔ dɔɔnin sinon misiki tiɲɛna dɛ a tiɲɛna ala bɛ gɛlɛya ka balaso la aw bɛ min b'a la n'a bɔra pa pa fan min na o t'an ka fɛn mais n'i kumana mɔgɔ b'a fɔ ko kɔrɔmatigɛ don sinon Paris n yɛrɛ balimakɛ b'a ale bɛ taa kuma bɛɛ ni nkalon don n'a tun fɔla ko mali de tun bɛ jouer faransɛw tun bɛ billet ta ka ban fɔ k'u jɔ ko mali nana mais walahi bi n'a fɔra bi ko mali bɛ jouer f'u b'u kɔ don nkalon t'a la n balimakɛ bɛ yan mais mun nana n'a ye parce que mali tun dɔnnen tɛ ni nin ye o mali tun dɔnnen tɛ ni nin ye ɛ jɔn afiriki bɛɛ bi n bɛ se k'a fɔ anw de y'an ja tɔgɔtigibaw de bɔra anw fɛ yan salifu keyita b'o la hali sini ta dans le monde entier i bɛ salifu foto sɔrɔ fan bɛɛ n balimakɛ b'a yɛrɛ la a yɛrɛ y'a ye fariga ta fariga foto bɛ diɲɛ fan bɛɛ n'i taara mais maliyɛn de don ɔ ka na fara an faw kan ka na fara ɛɛ arayibani ka jelimadi tunkara taa musée kɔnɔ a foto de gitari dulon b'a kan zani fɛnɛ bɛ ten donc olu bɛɛ bɔra anw de fɛ yan parce que u ye misiki kɛ ni kanu ka recherche kɛ k'a dɔn o bi olu tun bɛ se ka san kɛ san kan u bɛ ka misiki kelen dilan san ni san u bɛ ka misiki kelen dilan tel que 2002 ne taara kucala n fa abila jabate n taara sɔrɔ u bɛ répétition na a don u taara anw lajɛ fɔli la a dɔ ka kitala sa ko ne ma k'olu bɛ ka nin morceau in dilan ko nin y'a kalo wolonwula de b'a kan mais hali bi u ma tila fɔlɔ ne ko ee ko ne fa ko ee k'olu ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ k'u kan ka alibamu min kɛ ko tant que ni alibamu ma dilan ka ɲa k'a k'u sago ye ko kasɛti tɛ bɔ ka baara bɛ kɛ mais abila jabate ka kasɛti bɔra san min na a san fo ka dɛsɛ mais u ma girin girin u ma haraba haraba u ye ɲɔgɔn faamuya ka bɛn kelen kan k'a dilan ka ɲa et tout travail qui commence bien ça finit bien mais ka ɲɔgɔn dɔ cɛ karisa ka mɔni dɔ fara fara ɲɔgɔn kan ka taa don studio kɔnɔ dɔrɔn ka taa wari dɔ minɛ k'a pakili pa ka sin ka bɔ dɔrɔn ka taa bɔ ten aa n'an m'a lajɛ an ka segin an kɔ misiki tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la mali misiki tiɲɛna maakɔrɔbaw tulo b'an mankan na n faw yɛrɛ tulo bɛ mankan na n baw tulo bɛ mankan na n kɔrɔw tulo bɛ mankan na ɔ e yɛrɛ min bɛ interview caman kɛ e yɛrɛ y'a misiki caman ye i b'a caman mɛn an ka lajɛ an ka segin an kɔ an ka maakɔrɔ minnu tɛ yen an ka se ka monɛ b'u la a dusu tun bɛ min na n'u m'a ɲɛ sɔrɔ n'u jigi ye anw denmisɛnninw ye an ka lajɛ an ka monɛ b'u la tuguni o de kɔni ye ne fɛ k'a fɔ misiki an ka misiki tiɲɛna
Oke alu sangare baden o faamuyara n b'a dɔn ni ala sɔnna ma denmisɛnninw fana minnu b'i dugumana na minnu bɛ i sanfɛ fana bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'i ka ladilikan mɛn inisala a ye segin aw kɔ artiste denmisɛnninw a ka se aw kɔrɔw ma a ka ca ala fɛ aw bɛna baara min kɛ a bɛ ɲɛ aw de b'a tɔnɔ dun alu sangare numéro deux baden ye halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo wagati dɔw bolola ka di ne ma wagati ma se mais a bɛ k'i sɛnsɛn dɔɔnin ka na mais n bɛ fɛ k'a dɔn alu yalima i ye muso furu awɔ n ye muso furu denw b'i bolo awɔ den saba bɛ n bolo fɔ den naani alihamudulila rabila lamina e denw ni an taw an ta ni wali taw ala k'o bɛɛ lajɛlen balo an bɛ o ɲini ala fɛ alu a ka di ne ye sisan sisan i bɛ acapella fitinin kɛ anw ka ɲɛmaa amadu jakite bariya média amadu parce que nin bɛɛ de ye ale ka baara nɔ ye ne bɛ to ka n ka artiste ninnu sɛgɛn wagati dɔ dɔnkili min ma répété a ma fosi ne b'a fɔ aw k'o de da i ma min répété i b'o de da sisan bariya média ye amadu jakite

Yiri dɔ bɛ kungo an ko sira sun maa min mana siran jɔyɔrɔ bɛ dɔgɔya yiri dɔ bɛ kungo an ko jalasun ko min mana diya o tigi bi caya yiri dɔ bɛ kungo an ko foloko muso min mana foloko fala ka den wolo jeliw du ca fɔ numudenw du tɔgɔ fɔ o koniya tɛ nakan sa Amidu yo i ta b'i nakan na o n'a f'i ye jɔn bɛɛ n'i nakan tɛ wa si bɛ maa min na kuma caman na f'i ye nin tɛ kɛ ne la nka tɛ fɔ maa dun donna diɲɛ ko caman bɛ f'i ye ko faden koniya tɛ nakan sa badenya média ta b'a nakan na o n'a f'i ye ko jalo ni jakite siribe ŋana ni sangare bari fɛn min bɛ malo ko fila fɛn min bɛ taasi ko fila fɛn min b'a yɛrɛ dɔn ko fila filamuso den mɔgɔ naani ye jalo ni jakite siribe ŋana ni sangare bari ɲɛmɔgɔ den kɔni ma bɔ fila la abarabara ko ala de bɛ filadenw dilan fila bɛ numudenw dilan badenya média cɛdenw yo aw ni wula
la a ye wɔyɔ nakanmadenw na jeliw bɛ wɔyɔ badenya média la ko koniya tɛ nakan sa Amidu yo a ta b'a nakan na o n'a f'a ye mɛ a tɛ yɛrɛ fɔ
Alu sangare nin diyara n ye kojugu nin tun ye anw yɛrɛ fasa ye mais Alu n ɲɛ bɛ i baarakɛɲɔgɔn dɔ l'i kɛrɛfɛ ale fana ye an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ye jeli de don Yalima e teri de don wa ou bien sira jumɛn de bɛ e n'a cɛ yanni n ka ɲininkali sɛmɛna dakurunya fila a fana b'o fɔ Alu kanubagaw ye ne balima don ne de fa kelen ba kelen ni ne balima yɛrɛ yɛrɛ n teri tɛ dɛ don balima yɛrɛ awɔ mais e ye sangare ale ye kuyate balimaya bɛ na cogo di an faw an faw jɛra
et puis a ba ye baraji ka ye ne yɛrɛ baraji ka ye o tuma n bɛ k'a f'i ɲɛ na k'an ye kelen ye a b'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kelen na ne fa teri tun y'a fa ye a yɔrɔ an ye kelen yɛrɛ awɔ a bɛ an ba bɛɛ yan ɔ bɛ tila k'a bɛɛ walawala i bɛna faamu ok ne ka bi invité de bɛ ne bolo Alu Sangare Katisanga Alu baden mm. Ganadugu ka den mandi Mali kɔnɔ Mali kɔkan mɔgɔ t'ale ko fɔ mɔgɔ ye bi ale de bɛ Aïda Cɛma ka plateau kan o de ye plateau des artistes dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ fila i n'a fɔ siɲɛ saba an ka jeliw n'an ka artistes fɛ an ɲɛ bɛ alu ka jeliba la an kɛrɛfɛ ne balimakɛ i ni tile a ka di n ye dakuruɲɛ fila i k'o fɔ alu kanubagaw ye nin wagati la a k'a dɔn aw bɛ ka suivre mali kɔnɔ mali kɔkan bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ aw la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo mhm. an filɛbagaw n b'aw bɛɛ fo mhm. an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan mhm. alu sangare mɔgɔ ɲɛnama don a y'a fɔ cogo min a ni ne bɛ fa la an bɛ ba la n'i ni mɔgɔ sigira ka se san kelen san fila san naani san duuru fo san seegin aw bɛ fa la aw bɛ ba la ne ni alu an bɛ ɲɔgɔn kan ça fait des années des années muso furula o kɔnɔ ka denw sɔrɔ o kɔnɔ vraiment alu ye mɔgɔ min ye alu b'a yɛrɛ dɔn alu b'a yɛrɛ bonya kojugu alu ye laadiri ye kabi anw ni alu sigira don min na ka n'a bila bi la mais ne ma jɛnɛza n ko k'a fɛn bɔ fulakɛ min don a b'a yɛrɛ dɔn a bɔra min na a b'o dɔn ani a kan ka min kɛ a b'o dɔn a kan ka min fɔ a b'o dɔn alu kɔni ye mɔgɔ ɲɛnama ye dan fosi t'alu la alu ka ɲi a furumuso ka ɲi dan t'a furumuso la n'o ye lala yɛrɛ ye lala ka ɲi dan t'u la an bɛ dugawu de kɛ alu ye a bɛ baara min na ala ka si ni kɛnɛya d'a ma awɔ

dɔw bɛ kuma dɔw bɛ dɔnkili da e ta ye jumɛn y'a fila la ne bɛ dɔnkili da awɔ ne bɛ dɔnkili da ne ye dɔnkilidala ye n ka kilipu caman yɛrɛ bɛ bɛ yen ORTM b'olu jouer ouais. ok ni ala sɔnna a ma ni ala ma basi fosi kɛ ala kana an ka jɔnya jɔ an na ni ala sɔnna a ma an bɛ nin yɛrɛ ta an ka plateau kan inshallah Inch'Allah, Ala k'o yira an si la. ni ala sɔnna a ma donc ne bɛ segin kɔ alu ne ni e de bɛ ɲɔgɔn fɛ alu i kanubaga dɔ ye weleli kɛ parce que n'an ye publicitéw daminɛ k'aw ka afisiw bɔ ayiwa bɛɛ artisi bɛɛ kanubaga bɛ weleli kɛ e kanubaga dɔ de ye weleli kɛ ko ni ne sera e fɛ yan ko ne k'e ɲininka ko mun de ka go alu ye diɲɛnatigɛ kɔnɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye basi tɛ fɛn damadɔ b'o ka go n ye ayi alu damadɔ ma fɔ dɛ fɛn kelen fɛn kelen jumɛn bɛ min ka go alu ye ne ka question tɛ dɛ ne fana bɛ wele de Ayida Jɛma alu de ye ne ka artiste ye n'i sera a fɛ yen a ka di ne ye a ka nin ɲininkali de ka di ne ye i k'o k'a la donc ne fana bɛ e ɲininka o de la an bɛɛ lajɛlen e ɲininka an bɛ kanubagaw ka bila de la fɛn damadɔ tɛ dɛ fɛn kelen fɛn kelen jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min ka go alu ye

fɛn bɛ goya mɔgɔ yɔrɔ min i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ ka di i ye mun fana ka di alu ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye tiɲɛ ye ah. awɔ tiɲɛ de ka di ne ye ko mana kɛ cogo o cogo tiɲɛ fɔ tiɲɛ de bɛ laban ah. ale b'a don ɲɛ a ba dugusɛjɛ ye voilà tiɲɛ de ka di ne ye aa ne ka bi invité in ma nɔgɔ dɛ tiɲɛ tiɲɛ na ne ka bi invité in ma nɔgɔ ni n ko n bɛ bɔ ni sira ye cogo cogo a bɛ n kunbɛn ne yɛrɛ balimakɛ alu sangare an ɲɛ bɛ nin wagati in na alu ka mɔgɔ caman caman b'a kɛrɛfɛ an b'a fɔ i n'a fɔ alu furumusow i n'a fɔ alu baw i n'a fɔ alu sigiɲɔgɔnw i n'a fɔ alu balimamusow u bɛɛ lajɛlen bɛ alu kɛrɛfɛ o b'a yira alu

wagati dɔ bɛ boli la ka s'an ma a mɛ dɔ fɛ wagati bɛ k'a torontoron ka na ne ɲɛ b'a la wagati yɛrɛ y'a ya mais halisa alu ɲininkali ma ban ko k'e ɲininka tuguni ko dumuni jumɛn ka di i ye ni dumuni bɛɛ o yasa ye yasa ka di a sɛma ou a sogoma a kɛra sogoma a kɛra sɛma

u bɛ siran numu bɛ siran mais ne b'a dɔn ne balimakɛ ye fila de ye a tɛ siran ɲɛ dɔn alu kuma kuncɛ kuma na wagati bolodalen sera a ka di n ye an bɛ wagati min na sisan jamana n'o y'an ka maliba ye mɔgɔ t'ale fɔ mɔgɔ ye an bɛɛ bɛ da ni o miirina de ye an bɛ wuli n'o miirina de ye ladilikan jumɛn b'e bolo nin wagati kɔnɔ ka se finman jɛman an bɛɛ fa kelen kɔrɔnfɛmɔgɔ tilebinfɛmɔgɔ baninfɛmɔgɔ babafɛmɔgɔ ni ne ma fili ma ɲinɛ an bɛɛ lajɛlen fa kelen ni ba kelen ayiwa kumakan jumɛn de b'e fɛ sisan ka lase maliden bɛɛ lajɛlen ma alhamdulila mali yɔrɔ min na sisan an bɛɛ b'a dɔn sinon nin tun t'an fɛ yan nin tɛ anw danbe ye mais bamananw ko ni kogo pɛrɛnna ko basa bɛ don sinon kɔrɔbɔrɔw i kadɔw i bozow i filaw an si tun tɛ kɛlɛkɛla ye an bɛɛ tun ye ɲɔgɔn furuɲɔgɔnma ye an bɛɛ sigiɲɔgɔnma ye mais ni kogo pɛrɛnna jagoya basa bɛ don surantɛrɛ bɛ don ɲɛbɛrɛ bɛ don dɛ nka n'a ma pɛrɛn a tɛ don ɔ an bɛ min ɲini an maliyɛnw fɛ an bɛɛ de fa kelen ba kelen i kɛra finman o i kɛra jɛman o i kɛra nɛrɛmugulama o i kɛra mɔgɔ sugu fɛn o fɛn ye n'i bɛ mali dugukolo kan an bɛɛ de kelen ye il est temps maintenant k'an ka ɲɛ yɛlɛ k'a fɔ sisan ko janfa min don bɛɛ y'a tiɲɛ ye ni ɲɔ folola su fɛ o janfa don sɛw ma nka ni dugu jɛra sɛ ka kan k'a dɔn ko ɲɔ folola dɛ parce que a bɛ buruna ye dugu ma n'a ma ɲɛ ko kow yɛlɛmana mali bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ jamakulu kelen hakilina kelen ye ŋaniya kelen ye kɛlɛ ye an k'a bila alhamdulila n b'a dɔn mali bɛ yɔrɔ min na sisan mali filɛ a jɔbaga bolo wa ni ala sɔnna nin ye mali nin ye mali lafiyalen ye mali jɔbaga jɔn ye ɛɛ mali kura
mali kura nana dɛ mali kura min nalen filɛ ni ala sɔnna walayi maliyɛn bɛɛ bɛn'a dɔn sisan ko ala ye kanu ɲɛ komi i ko ko mali b'a jɔbaga bolo i n'a fɔ jɔn mali kura cɛ duuru in asimi goyita moribo kɔnɛ maliki jaw ismail wage an'an ka eh, kamarakɛ ni moribo kamara ye n'u cɛ duuru ka fara sogɛl kokala mayiga kan ni ala sɔnna mali ni ka mali to ninnu bolo e a ma diya dɛrɛ e mali bɛna diya dama dama ok alu i b'i kan fili sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye
n ye fasa dɔ da u la n y'a ci u ma u yɛrɛ y'a lamɛn ɔ sɔɔni sisan n'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan o ye jumɛn ye an ka mali minɛ ni danaya ye mali kura nana a bɛ ɲɛnɛbɔ n'an ma mali minɛ ni danaya ye mali kura nana a bɛ ɲɛnɛbɔ asimi nana asimi n'o ye masajɔ kuma nana moribo nana moribo ni fasojɔ wale nana wage nana wage ni cɛya wale nana n'an ma mali minɛ ni waraya ye mali kura nana a bɛ ɲɛnɛbɔ an ka faso minɛ ni danaya ye asimi nana a bɛɛ bɛ ɲɛnɛbɔ an y'o ka sukura ye N'ala sɔnna n bɛn'a ci u ma ok nin tun ye alu sangare ka denkuranin ye den min b'a la a ka denwili bɛ sɛnsɛn la ka na mɛ a ma se dɔɔnin a bɛ na kɛ denwili nin tɛ dogo mɔgɔ si la inshallah nin tun y'an ka ɲɛma ne bɛ dɔnkili la kan bɛɛ la sɛnɛfɔkan miyanka kan kɔrɔbɔrɔ kan bɔbɔkan ne bɛ dɔnkili la nin bɛɛ la Ɔ d'accord donc dakurunɲɛ fila bɔbɔkan a ta b'i la ko kurunin dɔrɔn parce que i ka wagati bolodalen selen don ɛɛ ne ka manden bɛ wa wa ne balimakɛ ne fana bɛ bila ala de o ne yɛrɛ ye fila de o ayida jɛma jalo mɛ i bɛ atabila kɛ bɔbɔ i bɛ dɔnkili la bɔbɔkan na sisan ou bien ne balimakɛ tɛ se yan n bɛ se a d'accord n'i bɛ se

e b'o dɔnkili ye aa nin diyara kojugu donc n'a y'a lajɛ n'a ye alu ka bɔbɔ dɔnkili mɛn i b'a fɔ k'a kana bamanan dɔnkili la n'a y'o fana da i b'a ko alu kana dɔnkili la kan wɛrɛ la donc an bɛ alu fo k'a barikada alu i ka folikan laban wagati min tun bolodala ka di i balimamuso ma dɔw ko ayida jɛma dɔw ko ayida jalo ne ni e de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi mɛ i ka wagati sera alhamdulillah ayiwa n bɛ foli di an filɛbaa bɛɛ n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di n ba ɲuman ma yan ani n balimamuso ɲumanw ma ale tɔgɔ ya kumare maram tangara awɔ ale numu ye ale numu ye an'an ka numuso filanan bɛ yan ale ye balo ye i y'a faamuya ani n kɔrɔkɛ musow bɛ yan n balimamuso bɛ yan an ka marakamuso fama bɛ yan ka foli bila bɛɛ lajɛlen ye parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i yɛrɛ b'a la olu y'an ka mɔgɔw ye n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ mali kɔkan minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ filɛbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen ɔ ko ayiwa

ne bɛ dɔnkili la kan bɛɛ la sɛnɛfɔ kan miyanka kan kɔrɔbɔrɔ kan bɔbɔ kan ne bɛ dɔnkili la nin bɛɛ la ɔ d'accord donc eh, dakuruɲɛ fila bɔbɔ kan a cappella kunkurunnin dɔrɔn parce que i ka wagati bolodalen selen don eh, mais i ka mande bɔbɔ ye wa ne balimakɛ ne fana bɛ bila ala de o ne yɛrɛ ye fila de o ayida jɛma jalo mais i bɛ a cappella kɛ bɔbɔ i bɛ dɔnkili la bɔbɔkan na sisan ou bien ne balimakɛ tɛ se yan n bɛ se kɛ d'accord n'i bɛ se ne kɔni bolo kɔni ye o tɛ kuma cɛ a kuma dɛ ɛɛ ne bɛ bɔbɔkan dɔn mali tun hira sabali min na sebaara irare aa Yaro i ma tɛzsan na wa mari mɔbili minɛ se ire a mali tun yɛrɛ saba ni minɛ se ira e b'o dɔnkili aa
n'a lajɛ ne alu ka bɔbɔ dɔnkili mɛn i b'a fɔ k'a kana bamanan dɔnkili la n'a y'o fana da i b'a ko alu kana dɔnkili la kan wɛrɛ la donc an bɛ alu fo k'a barikada alu i ka folikan laban wagati min tun bolodala ka di i balimamuso ma dɔw ko ayida jɛma dɔw ko ayida jalo ne ni e de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi mais i ka wagati sera alhamdulillah ayiwa n bɛ foli di an filɛbaa bɛɛ n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di n ba ɲuman ma yan ani n balimamuso ɲumanw ma ale tɔgɔ ya kumare maram tangara awɔ ale ninnu ye ale ninnu ye
a n'an ka ni muso filanan bɛ yan ale ye balo ye ɔ i y'a faamuya ani n kɔrɔkɛ musow bɛ yan n balimamuso bɛ yan an ka ɔ marakamuso fama bɛ yan ɔ ka foli bila o bɛɛ lajɛlen ye parce que n'i y'a mɛn eh, diɲɛ ka di i yɛrɛ b'a la o ye tiɲɛ ye. ɔ olu y'an ka mɔgɔw ye n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ mali kɔkan minnu bɛ mali yɛrɛ kɔnɔ filɛbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen ɔ ko ayiwa

an bɛ foli bila an kanubaga bɛɛ lajɛlen na an bɛ taga an ka ɲɛmaa dɛmɛbaga o de ye jɔn ye mamadu tarawele dit dafejɛ an b'a fɔ k'a barika da a k'a barika amadu ye ayiwa baniya media ka président ye jɔn ye vye togola an b'a fana fo dan tɛ foli min na nin wagati in kɔnɔ aw n'a balimamuso aw denmuso aw kɔrɔmuso n'o de ayida jɛma ye dɔw yɛrɛ ko ayida jalo jɔn de tun bɛ ayida ka kamera la o de ye mohamɛdi tarawele n ka foli bɛ s'a fana ma inshallah ne kanubagaw aw nani dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ artisi wɛrɛ fɛ yen i n'a fɔ an ka jeli wɛrɛ fɛ yen nɔ donc ne b'a fɔ aw ma bi alu sangare nimero deux de tun b'an bolo o tuma na wagati sera aw bayibayi a ca